bee by 11 o'clock sị na di ya na-akụ ya ife ị ma nyere ya advice otu e si ebi ezigbo ndụ with di ka o jee bibe ezigbo ndụ a with di di nke nyanwa gịnị kpatara na ị dịrọ eme ya Okay. So um when someone comes to me with sụọ igbo adịrọ m signs, anụ oyibo n'abalị please sụọ igbo ọ bụrụ na mmadụ bịakwute m with signs of being beaten yes and I can see signs na e tiri onye a ihe Mhm. I will no longer ask kedu ihe onye a mee e ji tie ihe at that Okay. point my concern is why e ji tie onye ihe because ihe m ji wee sị gị that I will concentrate on why e ji tie onye a ihe ọ gawa aja mba mba mba iti i- i- o- o- ya wụrụ maka iti ihe ee, waja onwe ọ dị justifiable Why? iti mmadụ ihe because no let me Because finish the question ị jụrụ ọ let dị me let me justifiable finish the question ị jụrụ m and I'm going to throw back mine if that's okay right ọ bụrụ na your fellow man na gị na ya mee ihe ọ kpasuwe gị iwe ị ga-eti ya ihe ka i si wee tie the woman ọkwa because na nwoke ahụ feel o oh, m ga-etinwu nwaanyị a ihe do you understand my question 100% okay because na di m ana-eti m ihe does not mean na m ada eme ihe na-adịghị mma get that right do you understand na my husband never beat me does not mean na na m bụ 100%

right because even the bible that we read gwara anyị si parents do not provoke your child because even the bible understands that you can provoke a person to the point where they react regardless of whether ma onye ahụ ọ dị younger ka ọ dị older right but that is still where it comes down to self control ọ bụrụ na ọ bụrụ na Chukwumerije na gị na Chukwumerije tukwu n'ofu ebe Chukwumerije asị gị nwoke m get out ị ga-eweta ọkpọ pịa ya um 100% kụpịa ma ị ga-apịa ị ga-apịa ya ọkpọ m sị na m ga-akụpụ ya eze n'ọnụ immediately unless ma ọ nọ na Okay. Facebook ekwu ya ọ nọrọ m nso kwuo ya eze ya ịsa n'ala okay okay that's very good then ọ kụgwarụkwa gị that means ụmụ nwoke naabọ na-anụ ọgụ it will now be seen as two fighting right Okay? so when it comes to now a woman who we all know that is considered the weaker individual Okay. right Okay. gị na ya mee ihe the next thing ị pịa ya ọkpọ if I was the policeman, I will not see it now. I will not see it as up. It's never two fighting na the first world countries. And Okay. that is where Ngwa, the law ka comes. ka anyị bịa ka And anyị that jide ya is ebe a. where the law comes in. Ka anyị bịa ka anyị jide ya ebe a. Okay. Two more question. okay ọ dị ka o nwe nwoke nọ n'enu ụwa ya-anụ nwaanyị ọ kpọ asị oh yes i have seen yes ọ nwere ndị just ọ bụrụ na yes sin yes i na-achọrọ ka i we so much time nwoke ya-apụta kịta je fụ nwaanyị a ọ kpọọ nwaanyị a asị o were ga je nụrụ the woman nụbata n'ụnọ ya yes thank you very much now ọ dị ka o nwe nwoke nọ n'ụwa ya-eteta ụtụtụ pịla ọkpọ kụba nwunye ya tibe nwunye ya ife well i was not there ma ọ bụrụ na ya na-enwe i don't thank you know very much achọghị ka i we sie taa now ịkụ ịnụ ọgụ n'ime marriage e nwe ife ọ na-esettle o nwe ife ọ na-echenji no

Okay. ka ife bata na unu anyị biri gwawa ụmụ nwaanyị ibe unu sị ya ọ bụ na chimeri jekwuru na hie si ọ bụ na gị na di imeri na o lugo gị na ya ga i exchange the blow why not i avoid the man ka ebe bata na unu anyị gwawara ụmụ nwaanyị mee ya instead of ịdị na-asị na a kụrụ nwaanyị ife because adịrọ m afụ na akụta ife as something dịzi important ife m na-afụ dị important bụ na e- onye ọbụla bụ nwaanyị kwesịrị avoid ya na di ya ịnụ ọgụ dịka gị nwa si eme na nke gị because ọ bụrụ na di ya dịrị eti ya ife kwesịrị na o nwe onye di ya eti ife n'enu ụwa ihe asịba police sị police asịrọ no ịkpọ onye a nye ya advice ya avoid ya this man ọ bụrụ na nwoke a achọrọ ichenji buru akpa ị rapụ onye a pụba na okooko man ka ọ bụ kama ije nụsaba ọgụ because ọgụ a na-anụ n'enu ụwa enwerọ ife ọ na-esettle achọrọ m ka ị ghọta my point asịrọ m na nwoke iti nwunye ife dị mma nwoke iti nwunye ife eso m na number one person na-agwa ụmụ nwanne anyị ndị nwoke sị fa ba emezina ya na ọ dịrọ mma a lot of ụmụ nwanne anyị ndị nwoke eji maka ya wee nọrọ nga na UK and some obodo dị iche iche anụ m a foreign wife also and ama m ka mụ na nwunye m si ebi now ana m agwa ụmụ nwanne anyị ndị nwoke especially mgbe ị na-anọrọ na Nigeria sị etizina ife but o nwe ife m na-expect na unu nwa bụ ụmụ nwanne anyị ndị nwaanyị dịgo civilized jego na western world bie ka unu na-akụziri ụmụ nwaanyị ndị ọzọ adịrọ m afụ ya in you people ife unu na-acapitalize bụ na e tie nwaanyị ife kee ife bụ the cause of iti ife a ọ bụrụ na anyị prevent ya the cause ọ dị ka ya na-eti ife enwerọ m ike ịsupport any woman na-eje achalenji di ya ịchalenji gide di to the point gị na di ya exchange be blow ebe ị maalụ na ụmụ nwaanyị a na ndị a esi na ụmụ nwaanyị bụ ndị na-enwere ike which I agree na fa enwere ike gịnị mee onye na-enwere ike ji eje anụsara enweghị ike ọgụ gịnị mekwa na ọ gawa aja wa aja na unu nwa bụ ụmụ nwoke and gị nwa particularly will not advise your fellow men that no matter the provocation do not hit your wife it goes both ways asịrị no matter asịrị no matter because I'm anya mụnwa anya na-agwazi gị na-akọntrol I'm people's now giving intelligence you I'm now giving you the instruction because ọ bụrụ na ị gwara m si m gịnị mere na m ama enye ụmụ nwaanyị advice that they should not provoke their men to the point where they get beaten you should also be able to advise men that no matter ihe nwaanyị a mere gị

Okay. because personally personally mụnwa bụ mmadụ I'm, each time i speak i speak for myself i'm not speaking for a or b for myself iti ihe is not good and nwoke ama nti m ihe not because na m na- m ga-eje challenge nwoke but because even mbọ mmadụ tụrụ m na-afụ m ụfụ n'ahụ how much more mmadụ iweta ọkpọ pịa m ya n'isi maọbụ were ụra maa m ya to the point na chi fo ụtụtụ ndị mmadụ ana-ajụ m gịnị mere m n'ihu m s- m sị ha na m na- na m kụrụ isi na wall maọbụ na m kụrụ isi na bed do you understand okay So nsogbu adịrọ ka m bịa one let's minute ewela iwe let's desensitize this internet and make it a safe place for male and female right Okay. ụmụ Anyị nwoke ebe ọ bụ amagidela na unu ozi nke amago na unu nwere unu nwere ike ọkpụkpụ karịa ụmụ nwaanyị Enweghị why not bọstandị. avoid it ịkụ ụmụ nwaanyị ihe because i- the moment your matter goes to police e dee gị ede na your record domestic violence adịgo na your record as a man n'obodo oyibo onwezi oyibo ịsụta Okay, even nsogbu at adịrọ. work even at my a- as a nurse i have the duty to report if i suspect that my patient is going through domestic violence it is my duty as a nurse to report it whether ma ọ chọrọ ya ma ọ chọghị ya i will put it down ọ dị on record na m tritiri onye a from anya a kụkpọrọ ya do you understand what i'm trying to say it is my job that na a woman bịa with anya m kwachie ya anya m jụọ ya gịnị mee gị n'anya ọ sị m na di ya kụrụ ya ihe i will put it down it will be on record

a chọrọ nke ọ bụrụ ya duty ịkụzibere ụmụ nwaanyị ibe ya fa emezina ife ya-eme ka di fa na-eti fa ife kama fa walk away that is the only solution ka m bịa ka m bịa ka m bịa ị fụnụ nwaanyị maa nwoke ụra nwaanyị maa nwoke ụra m ga-agwa nwoke ahụ kpọọ polisi gwa ya na nwaanyị a mara gị ụra ka ọ dịrị on record nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ that is that is the point I'm trying to make. ụmụ nwoke na-aga through abuse ụmụ nwaanyị na-aga through abuse when ọ bụ ị gaa na my Facebook eh I wrote it clearly I don't I don't entertain bullshit uh, whether ma nwoke ma against nwanyị I do not I do not play that game okay emejọna nwoke emejọna nwanyị that is where I stand

child. So are you say, telling me na m i- me bịa my father's house to ask for my hand in marriage ka i je kụwa m ihe? ka m bịa ka m bịa rapụzie ife ịkụ ife gee ntị Mhm. ife emee da o ji bee nwe anyị nọ n'ebe a na-ekwu okwu ịkụ ife from now to tomorrow ọ ma work ife anyị ekwu okwu wụ the cause ife Mm. anyị ga-prevent wụ the cause of every sickness not the sickness itself ọ bụ na ibido like otu anyị si eme nwoke pịla ọkpọ ya ji ekụ anya na aja n'iwe ya ezi ya ọ bụ na ụmụ nwaanyị si otu a iwe wee fa fa eje kwụrụ na dọm n'ukwu osisi kpọwa ukwu osisi iyi i don't think na a ya na-eti fa ife anyị ga-arapụ logic na this thing because anyị were logic solve ya ọ ma work ife ya work na reality factuality sensibility ka people wee nwee ike ịghọta ife bụ eziokwu nwanne m nwaanyị kpọọ m sị na di etie ya ife o felugo yes the only man on earth that has eligibility over your nakedness kụ ghị ife ka onye ya control ma ọ bụ na ị control the man my sister my daughter kpọọ m na phone na-asị na di ya na-anụ ya tili ya ife o felugo m because this person bụ the only person nwee right over your nakedness bụ the most precious thing on earth then gịnị ka gịnị ya na-eme o wee kụwa ya ife the next thing ma agwa ya bụ ka ọ correct ya ife ama eji kụwa ife before m wee kpọzie the man wee sị ya etizikwana onye a ife na iti nwaanyị ife adịrọ mma mana ọ bụ na m pụta ọ kpọrọ ana m ozugbo m kunie jebe jee nụọ ọgụ echi niile my daughter ya continue kwa meekwa that thing e ji etili e ife and a ya na-eti ife a ị watchie kịta ị fụ na a ka na-akụgbu ndị mmadụ na marriage oh, because na ya solve the problem our ancestors nụwa ma ten wives fa etiro ndị nwunye fa ife ndị nwunye fa akparịrọ fa marriage fa aga successful e nwee happy home in this monogamous marriage anyị nọ one man one wife anyị na-anụ ọgụ na-egbu onwe anyị na-awụ fuel na-akpa matches na-apịa aka odo na-asụ mma I am ashamed of myself. ọ bụ na anyị ya na otu a na anyị ebuild nwero marriage dị fantastic na this generation anyị nọ anyị na-anụ ofu nwoke na ofu nwaanyị kwesịrị na-apụta otu a nọ na my room mụ na nwunye m nọrọ na nke ya m mesịa program ahụ kpọọ m ya ọ bata anyị anọla ana na-akpa nkata ma ọ mụ aga na room nke ya anyị anọla ana na-akpa nkata ọ bụ na anyị ebuild nwero a successful marriage and a happy home kedu legacy anyị na-ekeep for our children and unborn children aghọtara m ife ị na-ekwu at the beginning ị bata here because ị chọọ ka e nwee peace likewise me anyị nidere every day ị pụta ebe a nọrọ ebe ụmụ nwaanyị igbo nke a ụmụ nwoke igbo nke a ife a na-achọ solution ka anyị createe peace mana anyị were logic na-eso ya and anyị afụ side ebe e nwee that problem we don't want to tackle that problem ọ ga-acontinue ọ ga-acontinue ọ bụrọ about logic i nwere ike logically ịsị m nwoke wee iwe ya jee kụọ aja ọkpọ logically I can easily tell you nwaanyị dị angry ya jee gwaba door okwu ya baa na kitchen gwaba ite ya jee gwaba eh, bucket mmiri ya rapụ di ya you shouldn't go to the man it will not solve the problem because a lot of people will not do that because mgbe i were iwe anger controls I'm coming anger controls our intelligence i were a n'iwe a i jekwurukwa nwoke a gị na ya na-aba ekwuwe before you know it e tie ife alikerọ m otu ụmụ nwoke be anyị si eje nga na obodo oyibo ma ụmụ nwaanyị be anyị maka na va ti di va ife ma ọ na va ti nwunye fa ife ọ dịrọ okay ọ bụrọ a good something so my preaching bụ onye na-eti nwunye ya ife kwụsị onye na-akpalikwanụ di ya kwụsị onye na-etikwanụ di ya ife kwụsị na ọ bụrọ a good something marriage abụrọ by force abụrọ m onye na-preach divorce na marriage because na amalụ m na o nwerọ marriage dị perfect but ana m agwa ndị mmadụ ọ bụ na o lugo nke na gị na di ya abịa kụwa ọkpọ because o nwerọ ife ịnụ ọgụ na-echenji kama o create more problems rapụ nwoke ahụ jewalụla onwe gị chọọ another person ma ọ ya-adabara gị na ya don't go and start fighting a man ka i chenjie nya otu a nọ kịta nwunye m na-anụ m ma nchenjinwu ya ọ ma nchenjinwukwa m because o nwere character o grow na different family m grow na different family marriage bring us together now we need to study each other ka ọ ma- m mara ebe o nwere fault then i have to endure i have to tolerate and i have to understand her the same thing from nya nwa to me ọ nya bụ na marriage anyị anọọ 18 years today mana ị bịa na-achọ ka ebe a m nwee fault ka i chenjie nya as my wife mụ na nya naabụ ya na-enwe problem ọ bụkwa fault bụ nke ajọ fault o ada m akọkwa akụkọ ajọ fault because ama m na e nwe ụmụ nwoke nwe ajọ fault mana o nwe ụmụ nwaanyị nwe ajọ fault but when you find that fault anyị ma na a toleratenwurọ in a man or in a woman the best thing is to walk away so gazia n'iru ka m wee kwuo ife ụka ọnụ na-ekwuzi ka m ndị mmadụ adịgo m

100%. Ewata. So it is also the man's responsibility to control himself. So if you cannot control yourself, itie mmadụ ihe, even ụmụazị ị mụrụ na ụmụ gị can call police for you. A na-akụzichara ha ya na school. It is your right to protect yourself. They teach them. It is your right as a person.

ọ dịrị ọrụ ife nwoke ji bụrụ nwoke makpudo isi na ana and eh ọ condition mee crayfish o ji wee bendie o nwere nwoke onye ọbụla bụ onye igbo nụ foreign wife dị happy e nwere nwoke bụ onye igbo nụ nwaanyị kịta ọbụla nwunye ya abụrọ onye igbo nụ dị happy ọ ka mma na ịnụ nwaanyị Igbo afọ jọọ alụ than ịnụ nwaanyị bụ na-abụrọ onye Igbo bụ ezigbo mmadụ aka m ala ka mere ije n'ọlụ ya ka m kwuo ebe a ka nne eru ya afụ ka onye siri ya dị because Ukọnụ na-atry ịpush onye nwa aghọtara ya ọ ka mma na ịnụ nwaanyị nụta onye Igbo ibe gị afọ ya jọsialụ njọ n'ụwa ekwensu ka ya mma ọ bụrụ nwunye gị than ịnụ onye na-abụrọ onye igbo bụ ezigbo mmadụ gee ntị ife ife dị ka Ukọnụ ma ọ mụnwa na-ekwu na social media reality ọ bụrọ ya anyị dị ji emotion si ekwu okwu anyị na-efesi the truth Ukọnụ nwe foreign wife mụnwa nwe foreign wife most people nụ foreign wife ama ngwa gị okwu a m chọ ikwu na ma otu Ukọnụ si ekwu ya na nya enwere stage ị ga-anọ with nwunye gị na-abụrọ be anyị you will find out na ọ understand ya bit of course ị ghọta ife m na-ekwu na na ụmụ nwanne na enwere situation onwere condition ma ị ya anụlụ nwaanyị be anyị ọ sọgodi ya bụ na afọ jọ nya njọ na-enu ka onugbu unu enwebebe issue because nwaanyị baa godi obi dịkwa mma gị na ya na-abụ nwere ana issue obi ya ya dị ọzọ ya njọ unu enwebebe issue mana naturally onye afọ jọ njọ ka ọ bụ ọ ka ya afọ ya si di ya kpọọ gị because ọ fụgo that your ọbara gị na ya na-abụ ji wee relate agago mana a foreigner bụ ezigbo mmadụ ama mfunwu ya ị ga na-eru uju asọ gị enwere ife Ukọnụ kwu very little people na-epere attention onye ọbụla bụ onye igbo nụ nwaanyị na-abụrọ onye igbo ekpere ya na-ekpe ka ị kaa nka wee nwa imegide nwa anwa nwa dị medụl ama gị echigokwa nke a na-asị ama echiri ama echiri ọ bụrọ sọsọ ndị nụ nwaanyị be anyị kpọrọ je obodo oyibo ka ama fa chi because of gịnị one bụ na that cultural understanding ma nwunye gị enwenwurọ ya and ụmụ gị eso ya naa so if na ọ bụ na ị nụ foreign wife ị nọgodi na-agba ekpeluchi tinyere na ya na-ekpe ekpere ka i ruo 80 years ka ụmụ gị wee tosie nụsịa nwaanyị nụta ife i nwee ike ịchannel va 99 ka anyị yara ime overall maka chimeri ji ada like overall 99.9 percent of ụmụ nwoke be anyị nụ foreign wife ama nkwe ka nwa va nụọ foreigner and o nwerọ onye igbo nụọ foreign wife chọọ ịnụ ya all condition all condition now you find out na ụmụ ya ifụkwa ị creatigokwalụ va long long time eh, long journey na fa chọ ije be nne fa ochie ọ taa fa aka what of ibukọrọ property n'anị igbo ndị nụ nwaanyị from Germany kee ka fa esi na-eje be nne fa ochie kee ka fa esi na-erelate with their grandmother like na ịnụ nwaanyị be anyị gịnị ya were na nwaanyị be anyị ahụ ekwensu gịnị eso okwu ọ na ụmụ ya ka nwee that right fa ka nwee that feelings na ọ teta ụtụtụ jee be nne ochie na ọ teta ụtụtụ o jee o welu moto nkịtị o jee ọsọ ya wụ na-ene bụ onye Anambra na onye Ebonyi steeti moto ya ebuje ya ebe a mana ọ kwa ọ nọ Germany ma ọ bụ na Ghana ma ọ bụ na Cotonou ma ọ bụ na Sierra Leone ị mara ego one ọ ya-akọsụ ya iji wee jee be nne ochie then a na-ekwu a sị na nne nwunye ya nwụọ ị mara ego one ọ ya-akọsụ iji jee akwa ọgọ so e nwere lot of things dị involve na ịnụ foreign wife ndị mmadụ na-ada aghọta ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị be anyị ka na-eme etu ụmụ nwaanyị be anyị si eme before o nwee onye Igbo nụ foreign wife ya anụkwa ebe anyị mana e nwere reason so many people nụ foreign wife ji sị okay na ka m mụchizi ya ka m na nke a nọziala ka m dibezie 100% anya mere unu fụ anyị unu adị ekwe ewepụ anya o nwekwa na onye o- o- mgbe jegweri jụọ ụmụ nwaanyị be anyị ndị nke nụkwa ndị ọcha ma ndị nụ outsider how many of them fa nwa binwu ị mara ụmụ nwoke bụ ezigbo mmadụ the reason most people ji nụwa ndị ọcha ji wee nụọ ma ọnụcha ndị ojii ji wee nọrọ alụ nụọ bụ some of us nwecha help those women nyesi anyị ị mara o nwee mgbe ikwu ebe a na na-agba ụmụ nwaanyị ọcha- ndị ọcha bọyị na-asacha fa ọkpa na-asacha that is the culture there some of these ụmụ nwaanyị ndị ọcha picks most of ụmụ nwanne anyị na street kpọbata fa n'ụnọ take care of them many years onye na-eje ọrụ abata gị nwa na-anọ n'ụlọ ị na ya asazi efere ị na ya esi ozi nri so onye na-atasị afụfụ niile a so many ụmụ nwanne anyị ndị nwoke ndị Igbo gbara ụmụ nwaanyị ndị ọcha bọyị gbasịara ụmụ nwaanyị ndị ọcha bọyị gbata akwụkwọ wee jezie kpọta nwanne ya nwaanyị onye Igbo rapụ onye ọcha with ụmụ na abụọ mụrụ ya ma ọ bụ atọ onye ọcha mụrụ ya ọ bụ na onye ọcha dị ka akwa ị nọ obodo oyibo na ị da afụ ụmụ nwaanyị ndị ọcha na ụdị mma fa magasị mana ọga ọ kwa ị fụ o nweghị ihe mmadụ ga-agwakata m n'ụwa a ka m kweta gị na o nwee nwaanyị karịa nwaanyị Igbo when it comes to mma ịdị caring i don't know the people that you guys meet but i'm telling you o nwee nwoke na-abịa m n'akụkụ na-ekwe ana ana

i tie nwatakịrị ihe o tigwara gị that is the basic truth okay right? ka ka ndị gone are those days where ọ kwa ị ma na there used to be a time where ọ na-abụ e nwee problem na marriage we tell women to pray fast eh, kpere ekpere those days are no longer these things no longer happen

na this very short life come on now you see people saying oh ka ihe nwaanyị ime eji tii ihe really so if as a father your child comes home with bruises all over their body the first question ị ga-ajụ ya bụ kedu ihe i mere onye like you see your child bleeding and the question you won't even ask such question in fact ị ga-eje ị ga-eje nụwagodo ọgụ like kedu ihe nwa m ga-eme gị ị ga-eji tii ụdịrị ihe a you see so i don't i don't i don't know why why these men behave like this and for those of you isi na awa because of my whatever nọ na my account please it's my achievement you can cry cry me a river but yes

the cry na comment section chukwu mere ije don sleep nne m hello nina star Hello. Hi. Sorry,

Eh? Ihe a na-etide ihe a. Oh, ihe ahụ ka a na-ekwu. Nobody should beat anybody. Ị nọ mute, ọ gawaja ị nọ mute. Nobody Okay. should beat a sị na prepaid m gwụ agwụ mana my son na-etinye ya. Okay, Okay. o nwekwe o nwekwe question m chọọ ịjụ before uh, prepaid m wee gwụ. Now the question is this. enwere Yes. ife i kwu here sị na give and take Yeah. and ma like ka m understand the anya ọfụma because nkata a nkata a ya-emi emi n'abalị a now e nwee ife m chọrọ ka m jụọ anyị mana m chọ ka ị za m ajụjụ a n'obi ọcha Okay. nwoke igbo be anyị bi obodo oyibo 10 years Mhm. gbaa bọị n'aka nwaanyị onye ọcha gbata akwụkwọ Mm. naa na be anyị wee nụọ nwaanyị kpọgote ya obodo oyibo kee ajọ ife that man mee the woman o nwere ajọ ife o mee ya wee kpọgote ya obodo oyibo however some of these men when they bring the mba ka women m bịa ka m bịa abroad ka m bịa don't worry just otu anyị sị na o nwere ajọ ife ma ya dị grateful ka anyị debe ya as a point don't worry ị ga- ị ga- ị chọ ka m Mba. finish ya mba ihe finish everything don't worry ka m bịa nwayọọ nwayọọ don't worry okay the question na-abịa mma enye mma enye tebụl ebe ihe eji finish ya okay now achọrọ m ka ị gwa m kedu ajọ ife nwoke a ya-eme the woman ga-a warrant ma ọ ga-enye the woman the heart ịkpọ polisi ka a chụpụ the man n'ụlọ kee ajọ ife the man ya-eme um, ajọ ife ọ ga-eme yes um, for me o oh, the reason eji akpọ police

It's as simple Okay. as that. aside iti ife ka ife ọzọ aja ife ya aga nwoke a mee aside iti ife because iti ife otu fight na aka ọsọ ya chọrọ m ife n- nwoke a ya gụọ mee ọwa otu anyị kpọrọ ya polisi ka m mata ka anyị rapụgodo iti ife na iti ife a ọgụ Well, ihe mụnwa ji wee na-emphasize on nke iti ihe bụ nke nwere ike lead to ị-harm mmadụ or igbu mmadụ. mm-hmm. right because uh, amara ebe ndụ nọ mmadụ ị nwere ike chee na ị na-eti mmadụ ihe the first aki- aka ọkpọ ị na-apịa nwaanyị ọ daa ọ daa that anger will leave you or even i chee na nwoke gị na ya na-eme ihe dị ndụ ike ị kụwa ya the first one ọ daa

do you understand enwere m family friend ọ na-akụ nwunye ihe from Nigeria they came here I don't know ha nwere ike fụ this live video ọ my husband bụ ihe kpeziri ha okwu ahụ when she called me m sị ya biko I will leave this matter na achọọ m itinye ya ọnụ I will leave it for my husband sị ya na m ga-enye gị my husband's number kpọọ ya nyanwa bụ ihe mechaa dozieru ha okwu ahụ they may see this live video right but what am I trying to say ọ na-akụ ya ihe na Nigeria right bịakwa na UK ka na-akụ ya ihe okay so ihe sere okwu because she told me when she called me she told me na o jee Nigeria and he came back ọ jụwa ya kedu you know question dị between di na nwunye they ended up o tiwe ihe and to make matters worse her mom was there that was the height of disrespect ị na-akụ nwunye gị ihe n'ihu ọgọ gị nwaanyị i don't know how some of these men think but kedu anya ị ga-eji wee fụ that woman the next day after ka ị kụchara ihe then ọgọ gị nwaanyị in the same house when police came ọ gbabazie na room ebe the ọgọ ya nwaanyị nọ na-ezozi n'azụ the woman the woman was now like ọkwa a na-ayọ gị since akụzina this girl ihe so you've been beating her all the way from Nigeria unu abịakwa obodo oyibo i continue kwa since then anụbeghị m na ọ kụ ya ihe again

right i don't make, you cannot even like me i don't like people who like me i want people who love me and people who hate me love me because na m na-ekwu the truth and i stand on the truth anywhere anytime ịkpọọ m echi jụọ m ihe anụwa i will say it the way i said it nwoke emegbu na nwaanyị nwaanyị emegbu na nwoke nwaanyị don't lock your husband out maka na o ji eche abata you feel e okay because ị nọ n'ụlọ you lock him out si ha gawa ajọ ihe ka ọ bụ don't do it to a man ọ dịghị mma because there are things that you will do to a person you you don't know but you automatically send them out right treat a person the way you would like to be treated that is my philosophy that is my philosophy third question yes na achọrọ m ka m ghọta ife kpatara na ọ bụrụ na nwanne anyị nwoke kpọta nwanne anyị nwaanyị obodo oyibo fa naabọ nwe- na-enwe issue ka ife kpatara na ụmụ nwanne anyị ndị nwaanyị a amapụrụ jee chọrọ ụnọ bili onwe fa rapụ nke nwoke a ka ife bụ the reason ka ife na-abụ their intention or motive kpatara na fanwa amapụrụ na afụgo na nwoke a kịta na na okooko mana na anya adịrọ ya mma na ọ na-eme ka waja waja na ụka ọnụ kedu ife kpata If na I have a ọdịnala child, if I have a child and you are beating me as a man, why should I pick up my things and leave the house for you? ọ kpọrọ nwa ya nụ pụọ nụ I will not do it. ka ife ka ife kpata na fa ada eme ya why m ọ bụ ga-eji ten wee polis why why m ga-eji wee wee hapụ hapụrụ the man the house with the children why why should I do that inwenụ ndụ ị na inwe peace na no he will have to leave because that is the way o si wee dị you know what when i say na obodo oyibo help a lot of women and i say and i keep saying it to women if you know na ọ dịghị ọbanye họrọ gị na be anyị you too can come to come abroad nwaanyị na-abịa obodo oyibo on her own you don't need to wait for a man to bring you abroad So, Oga Waja Waja, when you say you you keep making emphasis of on, on the man going to Nigeria to marry a wife. Mhm. I also have see most of the people na ha na-arụ But ọrụ ị- ịzabekwa my question ma ọ- they ịzabara ha my nọ ha nwa kpọta di ha obodo oyibo I brought I came here with my family hapụgodu ka m bịa nwee ife nju n'anya i want to understand something and otu anyị na-akpa nkata a lot of people listening to us will understand also gee ntị emezi ya ka ọ bụrụ your own personal uh, discussion ya bụgodoro da no general discussion ka anyị na-eme o nwe ife m chọrọ ịghọta because ife anyị na-atụ anya ime na abụ ka e nwee solution that solution is this kedu ife bụ the problem do you understand what I'm saying ọ bụ na nwanne anyị nwoke kpọta nwanne anyị nwaanyị obodo oyibo mm-hmm. fa naabọ na-enwe issue na nke nwaanyị a ya sịrị okay onye enyego m akwụkwọ mm. ọ jee chọrọ ụlọ ana m alụzi ọlụ na-alụta ego ọ jee mm. chọrọ ụlọ rapụrụ nwoke a ụlọ o bi na ya jee chọrọ ụlọ nke ya bizielu gbaba mbọ onwe ya ọ chọzịa na fa ya separate wee were nwayọọ jee court separate Why separate should that? And I and I still maintain. And I answered that question. You just didn't understand my response. Ask him again. Dara, Okay, let me let me now answer it. Ebe ọ bụ na ị sị na m azaghị ya. Why? You see, it, the question was why na the woman apụwaghọzi n'ụlọ kama nwoke a ga-egbu m ka m pụọ, right? yes ma ọ m egbu nwoke a Ọ ma kama mụnwa ga-egbu ya ka m pụọ, yes right? yes

achọrọ m ka ị ghọta my question ka i wee nye ya yes practical answer aghọtago m your education question nwoke a aghọtago m your na-akụ m ife after ka o si Nigeria kpọta m yeah na-akụ m m kwuo ka m mhm zọbazie isi onwe m ngwa mhm nwoke ee ụmụ ịtọ mm a mụrụ gị na fa bilu nsogbu adịrọ ka mm m jee chọrọ ụlọ m kwụọlụ onwe m ụgwọ ụlọ nke m ebe ọ na m alụwago ọrụ na-alụta ego I can take good care of myself m mhm kwụrụ ụgwọ ụlọ m biziela onwe m yanwa bili onwe ya akwụwa m ụgwọ ọnwa n'isi ọnwa m bịa were nye ụmụ m nọlụ onwe ị ka m hmm. nọlụ onwe m why na most women ada eme ya ka ewepụlụ na ha akpọ polisi ka a chụpụ nwoke n'ezi ka fanwa wee bilu so kọwalụ m ya ka m ghọta the reason okay so um i think women ada apart nwu easily with with their children. That is number one. For a man, a man can just wake up, say fuck the wife, fuck whoever, gawalo onwe. But a woman will not do it. That is why as a gị na ọkụkọ chi ụmụ amaghị ọsọ agba. ọkụkọ chi ụmụ ifugo ebe egbe chọọ ibu ibu Eh, why not ọkụkọ ịpụ kpọrọ ụmụ ha si ka ụmụazị a bili with me bịa na afụfa ka m so chọrọ obodo ụlọ now now in your own opinion knowing the setting of obodo oyibo you yes think it's easy for a woman to just grab children right grab children kpọrọ ha pụọ out of the house Ọ dịrị It izu does mana ọ nọkwa n'ebe a akụgbu enyi ụmụazị ya ama nnọzi. That's what Ama. I'm saying. That is what I'm saying. Ị ma na, let's let's okay, let's look at it this way: the Okay. abroad setting and the Nigerian setting. So in the Okay. Nigerian context is where even nwoke ga-etichanwu gị ihe chụpụ gị outside.

ọ na-abụ opportunity for neighbors to laugh at the woman ma ọ bụ na o nwe ndị neighbor ya na ha na-eso okwu so you- ị fụ nwaanyị ọ na-ezo enwee na maybe na di ya- di di ya na-eti ya ihe ọ na-ezo so that na ọ ma face shame outside maybe from neighbors ya na ha na-adịghọ na mma or even from from ndị street right so there is another context like that for you to to consider right i have seen a case of a woman di ya na-eti ihe a sị ya gaa na police police abịa kpụ sị the man na a na-eme ya invite to the police station the man did not go o mechaa after one week jee na police station were ego nye dpo na ihe ọ na-emezi bụ ọ nọkata ọ chọọ ime the woman o jee kpọọ police kpụrụ the woman kpọchie na the same police station where she went the first time to report with bruises all over her body see i have seen enough cases see let me tell you eh a lot of things bụ the factor mee ụmụ nwaanyị ji anwụ na marriage na be anyị one poverty some people cannot even feed themselves ọfọzie ifeed ma nwa ọkpọ so you will find her at the mercy of this man who provides food who provides shelter a lot of women on our marriages that they are not enjoying because of what because the man is feeding her because the man is feeding her the man is paying school fees because the society will call her single mother nke na-ewuzi kịta uh, online bụ a na-akpọzi single mother ka iyi o nwere some ndị efuru efu nọ n'ebe n'ebe a na- na-akpọ m na-akpọ m e nwe nke sị m Mba, that akpọ n'ili, eh, akpọ n'ili, left akpọ n'ili. as now they don pursue am comot for marriage so you Akpọ n'ili. see that people people nwee low IQ right? People have low understanding. The society will judge the woman harshly. So sometimes you see the woman ọ na-ezo ka ya kwara isi na marriage ma emebie ọ nwụọ na marriage osinachi osinachi died in marriage because of this thing what will people say a gospel artist like me okay ka anyị were ya na otu anyị si kwuo ka o si eme mana ka ife kpata na most of you bụ ụmụ nwaanyị nwego voice ama nkụzibere ọrụ ndị a na ọ bụrụ na ife a siri ike fa pụwa jee chọọ ife va ya-alụ kama va jee I will always say to a woman nọ na a toxic marriage leave it. na ife mụnwa na-atry avoid

and I and I want to use this opportunity to tell any woman nọdụ in any toxic relationship, leave that situationship. Leave oh, it. Rose, you will die unhappy. ka m bịa nwee ife m chọrọ ịmụta from you tonight ka ebe bata na ya na-akụziri ọrụ ụmụ nwaanyị ndị otu ya ife fa ya na-eme ka marriage fa wee work ọ bụrụ wọkịna wee the same gị nwa bụ ihe jụkwa m question ị sị m why na m ama nye ha advice to walk out m kwukwaa ya ị sịkwa m why na ma zi ha mee ka marriage ha work you cannot make a marriage work if the man doesn't want it to work as a woman you can you sure? a, a marriage cannot work if the man doesn't want it to work ọ bụrụ na the man adịghọ okay with a marriage there's nothing absolutely you can do as a woman to keep that marriage o mechago bụ na o mechago and you know one thing i like about men you know one thing i like about men men are not confused if a man doesn't want this woman he's walking out nwa nwoke ya ụmụ wụ nwoke ma ihe ha out chọrọ of at his marriage every particular time and they go for it what i teach women is ịmarụ ihe ị chọrọ go for it ọ bụ na ụwa this man a na-akpa waja waja ka ị chọrọ go for him if you don't want him walk out of his life finish this life is very simple ọ anyị nwa na complicate ya ok Rosie o nwere ife m chọ ka m ghọta hmm? e nwere okwu i kwu mgbe i bido ikwu okwu ị mago asịbu m mecha ka m kpatụsịa ya aka ị sị na our hmm. mothers failu anyị na fa trainu ụmụ yes

nke nwoke na-agba bọọlụ o jee na nke ndị neighbour gbaa bọọlụ o jee ebe ni ọ nata maybe maybe nke nke nwaanyị complainzie too much a sị ya ngwa bọọlụ jee jee mee nke a ka ọ bụkwa na o nwee ihe e nye junior ka o mee that is number one then number two is ka m bịa ka m bịa ka m bịa ka m jụọ one question before ị gaa na mbụ achọrọ m ịzacha this this this mba ị zachaa particular anya mba question echezọ just ama m na i nwe retentive memory na mgbe a na-azụ anyị as nwoke na nwaanyị kee ndị a zụ ka ba na-awa nkụ mgbe a na mgbe a na-azụ anyị as nwoke na nwaanyị nwaanyị ya esi nri kedu ndị a zụ ka ba nwa bụrụ onye nke na-awa nkụ wa ah, nkụ okay akwasị you have not even finished the question ị jụ m ah, ya ka m ji sị gị chee ka m kwụcha ihe m na-ekwu because I know some of our mothers also Maka ị sị raised na anyị na-eje agba bọọlụ anyị na-eje agwu egwu yes yes some of our mothers raised some men okay now because some men okay yes i'm coming that's why m ji sị gị na m azachabe question ị jụ m my husband was a great cook my husband my husband na-abụ o sichaa nri ota even friends ya na facebook if anyone that knows him nọ here na watch him they know ọ na-adị abụ ọ na-esi nri ọ na-epost ya na facebook people know him ọ na-esi nri mụnwa na-esi nri you understand so when i say i don't generalize i'm saying this is the the the normal family setting anyị nwere na be right where

ị sị je nụtara ya nwaanyị ka isi jụọ ya oyi biko nụ ọ ya bụ mental mental eh, eh, ọ ya bụ psychiatrist na-agwọ ndị ara because I am trying to understand so now the family will now package their problem find an unfortunate girl pinye ya on their problem onye ọbụna ana o bido buwe mkpa na mkpagbu o bido yawa onye ara ụfọdụ ụgụrụ pụọ sef a ga-emake sure na a bịa gba nkwụ the girl n'udu mmiri ka ụgụrụ ghara ịpụkwu ya ụgụrụ pụọ ụgụrụ pụọ o bido ntamu ị ma na onye ara ka ị na-anọ ntịrị o bido ntamu n'ụgụrụ ị fụ na onye ara ka aka ka eji Ka- ka m welu tu a ọsọsọ ibe anyị go kịta ka ị ji sị na a zụrụ anyị nwa bụ ụmụ nwoke azụ So, tell us, look, asịrọ m na a zụrụ na ọ gaghị aja chetakwa na esi na nnụ our- esi nwoke na our cheta- mothers. cheta- Ọ bụrụ sọ chetakwa gị na nwere nnụ ike nwoke ịrapụ na gị. ụmụ nnukwu ego nụọ m ọfụma Ka m bịa- ka m bịa rapụgoro nwoke nụ mụ nwe otu a na anụ ọnụ ebe ọ bụ ada m ahapụ ya m na-agwa gị I'm ngwa ka m telling bịa you. nụ. Achọrọ ka inwekwu ndidi obere because achọrọ m ịghọta ya ọfụma people are listening to us I really want to understand n'anya mụ nwa otu a nọ kịta ana m esi nri very well mm-hmm. anụ m foreign wife mụ nwa kụziri nwunye m ka esi esi nri even oge mụ na nwunye m ka nụcha ọfụ ọ mụ nwa na-eje afịa onye si na mbụ onye si na mbụ very yeye very yeye girl ọ mụnwa na-eje afịa egote ife nri Nigeria okay so ụmụ nwaanyị be anyị na-ele ife nri Nigeria fụ m fa na-asị na nwoke nke a na-abịa afịa abịa ego ife nri ma amarọ na nwunye m abụrọ onye be anyị ghọtago Mhm. until m traingide nwunye m kụziele ya ka esi esi nri be anyị niile because na my house ede nri obodo nri ndị obodo nyanwa a da elikwuzi nri ndị obodo ọ likeụrụ nri ndị obodo now ọ mụnwa kụziri ka esi esi nri and mm-hmm. ife a mụkwa anyị four boys and one girl the girl tọọ mụnwa nke ọ three boys ị bịakwa na be anyị ụmụ nwanne m ndị nwoke niile ma ka esi esi nri 100 percent now mana mụ ejirọ maka ya wee sị na na ada na azụrụ nọ maka na ụmụ nwoke amara esi nri na a zụrụ fa azụ e nwe ife m chọrọ ịgwa ya ọ bụ na a zụọ anyị nwa bụ ụmụ nwoke ka anyị na-esi nri kedu ndị a ga-azụ ka fa wee na-egota ife nri anyị na-esi esi because na-azụ anyị nwa bụ ụmụ nwoke na anyị aprotect ụmụ nwanne anyị ndị nwaanyị anyị ataa ọkpụkpụ ka ụmụ nwanne anyị ndị nwaanyị wee taa ulu meat na anyị agba mbọ providea ife fa nwee sie sie otu esi zụọ anyị mana ebe ị sị na nke enye anyị maka na a na-azụ unu ka unu na-esi nri mhm. anyị nwazi ahapụ anyị kedu onye anyị azụzi ka o wee gote ife nri a anyị esi so kọwaa ka m ghọtagodi ok

because um, my husband na nwee ihe ọ na-alike so he does all our shopping in fact there are times ọ ga-abụ mụ na ya soro gaa na supermarket ebe ọ na-aga all the time people a na-ajụ ya ọọ your wife bụ ihe a is this your wife is this your wife so you know He can do the shopping, he can do the cooking. It does not matter. It does not stop him from being the strong man ọ bụ. People ma ya ma onye ọ bụ. Ha ma na ọ a very strong man ka ọ bụ. It does not change anything. It does not take him. Akpọrọ nke ya husband, nke a ya husband. ihe ọ na-eme eme. I'm telling na- I'm, I'm, ejiri m onwe m na-aza gị ajụjụ. Mba, achọghị ijiri onwe ya, achọghị ịza ajụjụ general. I'm telling you, I'm raising my children. I have a boy and a girl.

na fa feelu achọrọ m ịgo to the area because ndị a nwere ebe fa feelu azụ anyị otu chee ka m bịa ị ma na e nwe so many ụmụ nwoke na ala Igbo today hmm? fa drop out of school jee mm-hmm. gbaa bọyị mm-hmm. zụọ ụmụ nwanne va ndị nwaanyị niile na skuul va abụlụ graduate fanwa abụlụ undergraduate ị ma na such men karịrị n'ala Igbo mba I didn't get your last question asị m gị e nwere so many ụmụ nwanne anyị due to na the the family eh, condition mhm. fanwa drop out of school jee gbaa bọyị ọga fa mhm. setụlụa fa fa zụwa ahịa from mhm. afịa a fa na-azụ ka fa ji wee trainụa ụmụ nwanne fa ndị nwaanyị niile fa abụrụ graduate today ị ma na ọ dị n'ala Igbo